A mie m'agradat Boromir, Boromir est unu personàgiu chi a a primu pro meda zente est difìtzile, malu a cumprèndere, però a mie m'agradat ca issu est un'eroe ispiradu puru a sa traditzione èpica europea, in Boromir bidimus unu unu Roland de de sa cantone de Roland su poema epicu frantzesu modernu in crae unu pagu più moderna ca Boromir Boromir est un eroe est guasi unu printzipe unu gherrieri chi tenet però su pesu 'e su mundu in palas Issu issu amat sa terra sua sa zente sua at at gherradu totu vida chirchende de de amparare de difendere sa terra de Gondor ca si Gondor ruiat in sas manos 'e s'inimigu totu sos popolo sos populos liberos de de sa terra mesania diana ruere meda zente pensat chi issu Est istadu tentadu tropu dae dae s'aneddu, però est pròpiu custu su chi faghet s'aneddu, s'aneddu est una tentatzione, issu fiat disisperadu ca issu bidiat chi totu sa zente fiat cuntende cun isse e isse s'est bidu in d'una situatzione mala, in d'unu viàgiu disisperadu cun sa zente sua totu in gherra, chi issu non podiat fàghere nudda e de pius in in d'unu grupu de zente chi unu no baliat e s'ateros no giuian, sos hobbit fian battor inutiles e e a pustis s'accattat. Cando issu s'est torradu chi at bidu su chi fiat narende, chi fiat s'influenzia de s'aneddu, ca s'aneddu si est comente una tecnologia no, chi si la tenes podes pensare chi la podes impreare bene però a sa fine est issa chi impreat a tie e e ses tue chi ses is chi ses isciau de sa tecnologia custa est una una leghidura chi meda faghen de de s'aneddu est gai est una tentatzione a su podere issu fiat unu gherreri at naradu deo cun cuss'aneddu l'impreo contra s'inimigu mi fatto s'esercitu binco però no est gasi ca s'aneddu est traitore s'aneddu faghe su traballu pro su s'inimigu issu cando poi s'est torradu s'est torradu in sene at bidu chi fiat isbagliende fiat narende Machines non solo s'est iscusadu, ma est ma est mortu lutende, gherrende, difendende, donende sa vida sua pro duos disconnotos chi aiat connotu pag'ora a primu e custu pro a mie lu faghet unu personàgiu unu personàgiu a beru mannu e cumplicadu chi tenet unu muntone de de cosas sende sende un'òmine un'òmine chi chi at dadu sa vida pro pro sa terra sua. Un àteru personàgiu chi m'agradat, e custu est unu pagu difìtzile, est Denethor, chi est su majorale 'e Gondor e est su babbu de de Boromir. Custu est unu personàgiu tràgicu chi meda pro more de sos tzìnemas non cumprenden. Custu fiat un'òmine polìticu chi chi at agatadu unu una terra, unu paisu comente narades bois in gherra, sempre in gherra, e issu fiat amadu meda dae sa zente, dae su pòpulu, ca aiat ischidu parare fronte bene a custa gherra, e issu fiat sufrende, ca 'idiat chi fiat su sàmbene de sa zente sua chi fiat frundidu in de badas, ca Mordor non si podiat inchere, e issu puru bidiat in s'aneddu unu trastu pro mancari agiuare sa zente sua, e issu puru at sacrificadu sos fizos pro pro su chi fiat sa patria poi fiat un'òmine etzu unu comente si unu fiudu unu fiudu che duncas teniat teniat est istadu ingannadu dae totu sas bisiones chi chi Mordor li mandaiat dae custa pedra su palantir chi podimus 'idere comente una cosa comente est sa televisione chi meda bortas nos ponet timorias e ideas in conca chi in realidade non suni gai presentes gai malas, e custu est s'efetu chi at fatu in d'una in d'una pessone manna de edade, in una pessone già etza. E duncas pro custu issu ca fiat puru unu unu cunservatore, una pessone chi chi pròpriu amaiat sa zente sua e una tzita in particulare a mie mi cummovit chi narat prima 'e morire chi issu diat aere chertu totu comente fiat in sos tempos de sos mannos suos cando Gondor fiat gloriosa, fiat manna ancora ma chi si sa sorte bi lu negaiat issu tando no diat aere chertu nudda 'e su totu Nè sa vida imminorigada nè s'amore ismesadu nè s'onore mancadu e custu est una cosa chi propriu a mie mi faghet pigare sa tudda, meda zente pensat chi custos pessonàgios non siana bonos ma non los ischit cumprèndere. Un'àteru pessonàgiu chi m'agradat meda est Bilbo Baggins pro totu un'àtera resone, ca Bilbo Baggins est su Hobbit, propriu su protagonista de su Hobbit chi est s'òpera chi mi agradat de pius chi a chimbant'annos escit dae domo si faghet unu viàgiu partit a s'aventura cando torrat ite iscoberit chi issu est una persona chi tenet una pessone chi tenet coro est balente chi iscoberit s'aberit a su mundu e chi non nde l'importat pius nudda de su chi pensana sos sos biddinculos de de bidda sua Si nd'afutit. E custu m'agradat meda ca tenet pròpriu a s'edade sua, narat, no est tropu tardu pro fàghere su chi cheres, pro essire a s'aventura, èssere sa pessone chi chi cheres. E un'àteru personàgiu chi m'agradat meda, custa est una fèmina, gai semus totu cuntentos, e est agatada in su Silmarillion, chi est su libru chi bos apo ammustradu, custa est Lúthien, chi est unu personàgiu chi Tolkien at ispiradu a muzere sua, Lúthien fiat una una printzipessa de sos alvos e issa no fiat una gherrera, però sena èssere una gherrera at salvadu e at paradu fronte a a su chi tando fiat s'inimigu, Morgoth, Melkor, s'inimigu de sa Terra Mesania antiga, naramus de sos dies antigos, issa l'at paradu fronte non gherrende cun ispadas cun cun sos punzos, no Ballende, cantende, gai, cun artes chi sunt de fèminas, e issa at tentu unu valore chi puru at salvadu sa vida a s'amoradu suo chi poi s'at cojuadu, at fatu tot'issa, e s'est partida boltendesi a sos babbos chi no cherian, est andada fina in fundu, at paradu fronte a perìgulos mannos, a s'inimigu pius mannu chi bi podiat esìstere, e finas la bidimus pianghende E custa est una cosa chi meda boltas pensamus chi est de dèbiles a nos pònnere a piànghere. No, Lúthien pianghet però poi si si torrat e lea custu piantu li dat su valore de de lutare comente comente una fèmina, sena imitare sos òmines, sena leare ispadas. E custu est unu personàgiu chi pro a mie faghet meda pro pro sas fèminas, ca non narat chi est malu a èssere una fèmina chi